Tabharfar san fhísghabháil scáileáin seo, intreoir ar chlár foghlama Leibhéal 2, agus taispeánfar conas is féidir é a chomhcheangal le haonad foghlama chun cabhrú le timpeallacht foghlama chuimsitheach. Tá clár foghlama Leibhéal 2 deartha do scoláirí le deacrachtaí foghlama éadroma go meánacha. Chun tacaíocht níos cuimsithí a fháil ar chlár foghlama Leibhéal 2 a thuiscint agus a chur i bhfeidhm, tá físghabháil scáileáin níos mionsonraithe le fáil ar Tíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí agus an Chláir Foghlama Leibhéal 2 faoi phleanáil roinne i rannán na Tíreolaíochta de shuíomh gréasáin SSM. Tugann scoláirí a leanann Clár Foghlama Leibhéal 2 faoi chúig Aonad Tosaíochta Foghlama, nó ATFanna. Is iad seo na cúig Aonad Tosaíochta Foghlama, Cumarsáid agus Litearthacht, Uimhearthacht, Cúram Pearsanta, Ag Maireachtáil i bPobal, agus Ag Ullmhú don Obair. Tá gach Aonad Tosaíochta Foghlama leagtha amach ó thaobh Gnéithe agus Torthaí Foghlama dhe. Aithnítear i ngnéithe an Aonaid Tosaíochta Foghlama an fhoghlaim thábhachtach lena mbeidh scoláire ag plé sraith de thorthaí foghlama gaolmhara le gach gné. Tá sé tábhachtach cuimhniú gur chóir go mbeadh Clár Foghlama Leibhéal 2 mar chuid den phróiseas pleanála inár Roinn Ábhair. agus mar mhúinteoirí trí Torthaí Foghlama na nAonad Tosaíochta Foghlama a chomhcheangal lenár gcleachtas teagaisc, foghlama agus measúnaithe. Leis seo, táimid ag cabhrú le timpeallacht foghlama ionchuimsitheach. Bainimid úsáid as an Aonad Foghlama Samplach Thiar sa mBaile chun léiriú a fháil ar conas is féidir le gach scoláire i do rang tíreolaíochta páirt iomlán a ghlacadh in aonad foghlama, beag beann ar a bhfuil siad ag tabhairt faoina gcuid foghlama ag leibhéal 3 nó ag leibhéal 2. Sula dtosaímid, tá sé tábhachtach cuimhniú go mbíonn muid ag plé le gach foghlaimeoir inár seomraí ranga ó lá go lá agus ag déanamh measúnaithe orthu trí cheisteanna a chur agus breathnú agus ag éisteacht le freagraí na scoláirí agus trí féachaint ar na nithe a scríobhann siad nó conas a théann siad i mbun taisc. Maidir lenár n-aonad foghlama samplach saoire sa mbaile, breathnaímid ar acmhainní agus ar ghníomhaíochtaí éagsúla a d'fhéadfaí a úsáid chun torthaí foghlama Leibhéal 3 agus Leibhéal 2 a fhiosrú agus a mheas ag an am céanna. Tosóimid trí léarscáil de cheantar Chluain Meala a úsáid, agus féachfaimid ar Thoradh Foghlama 2.9, measúnú a dhéanamh ar an ngaol idir an domhan fisiceach an turasóireacht agus iompar. D'fhéadfadh scoláirí atá ag tabhairt faoi leibhéal a trí, nithe is díol spéise do thurasóirí ar an léarscáil a aithint agus a aimsiú agus scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar chabhraigh an tírdhreach fisiciúil le forbairt na turasóireachta sa cheantar. I gcás scoláirí a bhfuil a gcuid foghlama ag Leibhéal 2, d'fhéadfadh siad dul i ngleic le toradh foghlama 2.33, a éilíonn ar scoláirí léarscáil shimplí a úsáid chun suíomh ar leith a aimsiú. Ag leanúint ar aghaidh ag díriú ar Thoradh Foghlama 2.9, d'fhéadfaí comhghníomhaíocht idir scoláirí a úsáid freisin chun foghlaim scoláirí ag Leibhéal 2 agus Leibhéal 3 a fhiosrú agus a mheas ag an am céanna. Obair ghrúpa nó péire, mar shampla, trí ghníomhaíocht sórtála, is féidir gach scoláire a mhealladh chun oibre agus a mheas agus iad ag obair lena chéile chun tasc a bhaint amach. Is príomhscil thábhachtach de chuid na Sraithe Sóisearaí é scoláirí a bheith in ann obair le chéile, agus cabhraíonn sé sin freisin le scoláirí atá ag tabhairt faoi Leibhéal 2 toradh foghlama 4.6 a bhaint amach, páirt a ghlacadh go comhoibríoch i ngrúpa. Toradh foghlama eile, 3.5 ónár n-aonad foghlama samplach saoire sa mbaile, a éilíonn ar scoláirí scrúdú a dhéanamh ar cad is cúis le hathrú uirbeach i mbaile nó i gcathair in Éirinn agus ar na hiarmhairtí a ghabhann leo. Eispéireas eile den fhoghlaim ar féidir le gach scoláire a fhiosrú agus a mheas ag an am céanna ná obair thionscadail. Ligeann obair thionscadail do scoláirí scileanna taighde a fhorbairt agus torthaí foghlama a bhaint amach, bíodh siad ag leibhéal 2 nó ag leibhéal 3. Is foghlaim thábhachtach í scileanna taighde a fhorbairt do scoláirí atá ag tabhairt faoin dá leibhéal. Maidir le leibhéal 3, is céim thábhachtach í i bpróiseas an fhiosrúcháin struchtúrtha a chabhraíonns le scoláirí ullmhú dá gcuid MRBanna. Bíonn taighde tábhachtach freisin do scoláirí atá ag tabhairt faoi leibhéal a dó chun a dtorthaí foghlama a bhaint amach. Mar shampla, le haghaidh tionscadal ar shaoire sa mbaile, d'fhéadfadh siad tabhairt faoi toradh foghlama 1.36, eolas i gcomhair tionscadail a aimsiú ar an nGréasán. Ag tógáil ar sin, Féadfaidh siad píosa oibre a chruthú le taispeáint ina mbítear ag dul i ngleic le toradh foghlama 1.24, píosa oibre a chruthú i gcomhair taispeántais. Féadfaidh an scoláire póstaeir nó bróisiúir a dhearadh chun fianaise a gcuid foghlama a thaispeáint. Faoi dheireadh, bailítear fianaise ar fhoghlaim na scoláirí do chlár foghlama Leibhéal 2 i bpunann nó i ríomhphunann. I gcás scoláirí a bhíonn ag tabhairt faoi chlár foghlama Leibhéal 2, tuairiscítear na haonaid tosaíochta foghlama atá bainte amach acu i bpróifíl ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí nó an PGSS.